sa ɛ ko sa minnu don kabako de b'u la dɔnniya de b'u la sa sugu minnu don pouvoir belebele de b'u la sa minnu don u tɛ se ka tile kelen kɛ k'a ban f'u ka yɛlɛma siɲɛ kelen diɲɛ don o don u bɛ yɛlɛmako kelen kɛ ɛ k'o se ka kɛ ee ko nin muso in ka ɲi o ma ne ti da la a ko ɛ i ti da la n'i yɛrɛ ɲɛ y'a ye i na da la o wa n bɛ segin k'a f'i ye diɲɛ don o don a bɛ yɛlɛma siɲɛ kelen taa tile bɛɛ lajɛlen kɛ i k'a kɔlɔsi n'i y'a kɔlɔsi n'a yɛlɛman'i yɛrɛ ɲɛna siɲɛ kelen ne m'o f'i ye o yɛrɛ k'a ye i bɛ segin ka na i bɛna karamɔgɔ sɔrɔ yan. musokɔrɔba kolow fagara ko jaabi bɛ n yɛrɛ bolo ee a donna bulonna fɛ a kolow bɛɛ sara ɛɛ nin muso in ka d'a ye sa ba ba ba ko denkɛ muso k'o ye sa ye ɛ o bɛ wolomuso bila yɔrɔ jumɛn na i mana o ko bila minɛn o minɛn kɔnɔ k'o ti kun o kɔnɔ ee musokɔrɔba yɛrɛ a kɛra baara ye ee ko mun y'anw ba sɔrɔ sokɔnɔ baarakɛla bɛɛ lajɛlen girinna mun y'anw ba sɔrɔ ee jonathan ko ee mun y'anw ba sɔrɔ u ye dɔgɔtɔrɔ wele a k'a kana jɔrɔ k'a sɛgɛnnen de don sumaya daminɛ don ko a bɛ tɛmɛ a kan furaw kɛra a la a bɛ tɛmɛ a kan k'i m'a ye bon ne ba bɛ cogo min na tan so in na i y'a ye n bɛ fɛ i k'i da a kɔrɔ dɔɔnin a kelen kana si sabula a man kɛnɛ bon muso ye nin tile bɛɛ kɛ a ma se ka yɛlɛma nin don sabula musokɔrɔba y'a kɔlɔsi hali musokɔrɔba filɛ ka banani min boloda nin bɛɛ ye dabɔnkama ye walasa muso in bɛ se ka tile b'ale kɛrɛfɛ a k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ ni sa don ni sa tɛ musokɔrɔba in bɛ tugu mɔdɛli bɛɛ lajɛlen la muso tɔɔrɔla tile kɔnɔ a ma se ka yɛlɛma sabula karamɔgɔ y'a fɔ ko sa kalite minnu don u tɛ se ka tile kelen kɛ k'a ban f'u ka yɛlɛma siɲɛ kelen muso ma bi yɛlɛmani sɔrɔ a bɛ fɛ k'o fari de da sa ah, dugu tilala jaa anw ba ti sunɔgɔ la a wulila muso y'i taama bɛɛ dalen don a ye escalier minɛ a bɛ taa cɛ ka yɔrɔ la sabula ale sira cɛ ba fɛ bi k'a sababuya kɛ k'o man kɛnɛ muso in b'i yɛlɛ muso in b'i yɛlɛ sabula tile bɛɛ lajɛlen kɛra a y'i kɔfilɛ n'o y'a sɔrɔ maa t'a kɔfɛ a bɛ fɛ k'i bila a dɔn wolo la ale yɛrɛ ye min ye aa musokɔrɔba dogolen bɛ salon kɔnɔ a nana fo cɛ in ka so da la a sera yen waati min a ye cɛ in dalen lajɛ a bɛ k'a lajɛ a ma musokɔrɔba ye a bɛ fɛ k'i yɛlɛma musokɔrɔba ta ni farikolo min don a bɛ fɛ k'i k'o ye i b'a fɔ karamɔgɔ ye min fɔ k'o tɛ tile kelen kɛ k'a ban aa anw ka kɔɲɔmuso yɛlɛmana musokɔrɔba ɲɛ dara a kan a y'i meleke ko na a bɛ fɛ ka don cɛ in ka so kɔnɔ a furukɛ in ka so kɔnɔ da sɔgɔlen musokɔrɔba kulela denw so kɔnɔ maa bɛɛ wulila kuranw mɛnɛna fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen

ee a filɛ a bɛ sunɔgɔ la i ka so kɔnɔ a ka ɲi aw ka taa musokɔrɔba sirannen don parce que ale ye min y'a ɲɛ na o maa kelen dalen ka na y'ale ka so kɔnɔ o de kɛlen bɛ musokɔrɔba ma kabako ye a ko i sogola de sa i i sogolen bɛ sɔrɔ i da i da ee baba ne siran tɛ fila ye ne ba ye kelen kɛ

ne bɛ ne ka sekɛrɛ in na
n filɛ ka tiɲɛ f'i ye n'i ye karamɔgɔ in to yen an bɛ hɛrɛ sɔrɔ paapaapaapa musokɔrɔba bilala ko gɛlɛn kɔnɔna na ee dugu jɛ a ko sofɛrikɛ ma an ka taa dugu kɔnɔ
ɛɛ karamɔgɔ ye tiɲɛ fɔ sa jugu don n yɛrɛ ɲɛ ne ma den fila sɔrɔ den kelen a daga bɔ n da la
n den kisi nin ma n'i yɛrɛ ko ten k'i y'a ye o tɛ ne ka fɔ ye bilen
ko nin b'i den kin a b'a faa

ale ye ka bɔ karamɔgɔ fɛ dɔrɔn k'a bɛ don mɔbili kɔnɔ jaa muso in sigilen bɛ yen a dun y'a fɔ musokɔrɔba ye ko fara karamɔgɔ in na
a ko ne ba don don sa don bani ne y'a fɔ i kana na karamɔgɔ in fɛ don a ko n den bɛ dugawu ɲini a ko e bɛna dugawu ɲini cogo di ne de ye den ye a ko yafa n ma a ko ne ye e denkɛ muso de ye
ne b'a fɛ i ka ko dɔ de faamu i jugu tɛ ne ye a ko ko eh, kana n denkɛ faga a ko ne t'i den faga a ko e bɛ ka mun kɛ tan a ko ne kɔni b'a f'i ye
i kana foyi kɛ ne den na ko ne tɛ foyi k'i den na

sofɛrikɛ i b'i tilen n'an ye so kɔrɔ in na misiri kɔrɔ in na e k'i tilen ni anw ye yen u nana misiri kɔrɔ in na

ko in bɛ san tan ni duuru bɔ ko n den kisi karamɔgɔ nin ye musokɔrɔba miiriya de ye a ko jɔnni ye sa ye sa min ye kinni kɛ a ko ne y'a ye sa belebele don a taara nin fɛ jama a ye sira bila karamɔgɔ ko k'a ka buru d'a ma sa min ye den kin aa a ko ne ba den bila i k'i yɔrɔ janya dɔɔnin n bɛna n ka baaraw daminɛ sabula ale ka buru in sa min ye kinni kɛ n'ale y'a fiyɛ sa in bɛ yɔrɔ min na a bɛ na nka muso in taara ni musokɔrɔba de ye misiri kɔnɔ ale de bɛ ka nin ɲɛfɔ musokɔrɔba ye sa y'a den kin don min na sa min ye kinni kɛ o taara nka sa jumɛn nana den yɛrɛ tun bɛ cogo di a don a b'a fɛ k'o de fɔ musokɔrɔba ye e den sa y'a kin don min ye i den a tanyana de i den tanyana don sa min welela karamɔgɔ fɛ ka na sa wɛrɛ tɛ dɛ ne de nana a don sa in yɛrɛ ma na ne de ye sa in bali ka na ne de nana wa n bɛna waati min an ka sa fila bɛ yen n y'olu ni bɔ olu ni de bɛ ne bolo ne n'olu ni de nana waati min na n bɛna n dabiri i den sen na ko n bɛ baga bɔ a sen na n ye n ka sa fila de ni don a la karamɔgɔ b'a dɔn a ye den lajɛ i bolo cogo min na a sigara den na o nka o m'a bali a y'a ka baara kɛ o don in na ne nana misiri kɔnɔ n ka sa fila in a ni bɛ n bolo ka na i den kama.